mlaliki 2 ndinati mu mtima mwanga tiyetu ndikuyese ndi chimwemwe tapenya tsono zabwino ndipo taona ichinso ndi chabe ndinati kuseka ndi misala ndi chimwemwe kodi chichita chiyani ndinafuna mu mtima mwanga kusangalatsa thupi langa ndi vinyo mtima wanga uli kunditsogolera mwa nzeru ndi kugwira utsiru kuti ndizindikire chabwinocho cha ana anthu nchiyani chimene azichita pansi pa thambo masiku onse a moyo wawo ndinadzipangira zazikulu ndinadzimangira nyumba ndi kuoka mipesa ndinakonza mphanje ndi minda yanga ndi kuokamo mitengo ya zipaso za mitundumitundu ndinadzipangira ndekha matamanda a madzi akuthirira madzi nkhalango momeramo mitengo ndinadzitengera akapolo ndi adzakazi ndinali ndi akapolo anabadwa kwanga ndinalemeranso pokhala nazo zoweta zazikulu ndi zazing'ono kopambana onse anakhala mu yerusalemu ndisanabadwe ine ndinakundikanso siliva ndi golide ndi chuma cha mafumu ndi madera a dziko ndinayitanitsa amuna ndi akazi akuimba ndi zokondweretsa za ana anthu ndizo zoyimbira za mitundumitundu ndinakula chikulire kupambana onse anali mu yerusalemu ndisanabadwe ine ndipo nzeru yanganso inakhala nanebe ndipo chilichonse maso anga anachifuna sindinawamana sindinakaniza mtima wanga chimwemwe chilichonse pakuti mtima wanga unakondwera ndi ntchito zanga zonse gawo langa la ntchito zanga zonse ndi limeneli pamenepo ndinayang'ana zonse manja anga anazipanga ndi ntchito zonse ndinasauka pozigwira ndipo taona zonse zinali zachabechabe ndi kungosausa mtima ndipo kunalibe phindu kunja kuno ndipo ndinatembenuka kuyang'ana nzeru ndi misala ndi utsiru pakuti yemwe angotsata mfumu angachite chiyani si chomwe chinachitidwa kale pamenepo ndinazindikira kuti nzeru ipambana utsiru kwambiri monga kuunika kupambana mdima wanzeru maso ake ali mmutu wake koma chitsiru chiyenda mu mdima ndipo nanenso ndinazindikira kuti chomwe chiwagwera onsewo ndi chimodzi pamenepo ndinati mu mtima mwanga chomwe chigwera chitsiru nanenso chindigwera nanga bwanji ndinapambana kukhala wanzeru pamenepo ndinati mu mtima mwanga kuti ichinso ndi chabe pakuti wanzeru saposa chitsiru kukumbukidwa nthawi zonse pakuti zonse zooneka kale zidzayiwalika mtsogolo ndipo wanzeru amwalira bwanji ngati chitsirutu chifukwa chake ndinada moyo pakuti ntchito azipanga kunja kuno zindisausa pakuti zonse ndi chabe ndi kungosausa mtima ndipo ndinada ntchito zanga zonse ndinasauka nazo kunja kuno pakuti ndidzamusiyira izo munthu wina amene adzanditsata ndipo ndani adziwa ngati adzakhala wanzeru pena chitsiru koma adzalamulira ntchito zanga zonse ndinasauka nazo ndi kuzigwira mwa nzeru kunja kuno ichinso ndi chabe ndipo ndinatembenuka ndi kukhululuka za ntchito zanga zonse ndasauka nazo kunja kuno pakuti pali munthu wina agwira ntchito mwa nzeru ndi modziwa napinduliramo koma adzapereka gawo lake kwa munthu amene sanagwirepo ntchito ichinso ndi chabe ndi choyipa chachikulu pakuti munthu ali ndi chiyani ntchito zake zonse ndi nkusauka kwa mtima wake amasauka nazozo kunja kuno pakuti masiku ake onse ndi zisoni vuto lake ndi kumulirisa ngakhale usiku mtima wake supuma ichinso ndi chabe kodi si chabwino kuti munthu adye namwe naonetse moyo wake zabwino ntchito yake ichinso ndinachizindikira kuti chichokera ku dzanja la mulungu pakuti ndani angadye ndi kufulumirako koposa pakuti yemwe mulungu amuyesa wabwino ampasa nzeru ndi chidziwiso ndi chimwemwe koma wochimwa amlawisa vuto la kusonkhanisa ndi kukundika kuti aperekere yemwe mulungu amuyesa wabwino ichinso ndi chabe ndi kungosausa mtima